amụ ọ na-amaghị size ya n'ogbe a mara na amụ adị akwụ ọtọ na nsị amụkwa ka mụ na gị nọrọ ebe a everywhere adị n'ọka ebe a na-azụ ezi ada ndị Ọka niile n'ebe ọ na-ebe ada Ọka na-asọ enwe daalụkwa daalụ mụ na nwa a nọ di na nwunye ma agwa ụdị mmadụ m bụ Nebo jikwala ya nwayọ
ọ na-ewezuga enwe obi ya ama Nebo Nebo Nne m, ị na ya anọ m. ehe biko o nwere onye achọta m because o nwere ike ba ịbụrụ na nwere ike mba anụ nọba ụlapalị m Ee, ehe biko ka i kesi chọta m ọ m na ọkwa aka ọ m na o mere ibe dịnwe ka ị bịa nsogbu kpọlụ m adịghị. aka o Okay, okay. ehe biko ewena iwe o Nebo
ọla adị nwoke na-abịa ka ọ nọta n'aṅụ niile a si ya gị um, good afternoon nna m ah, biko um, o nwere m na-achọta side a o nwere one girl Ella afa ya bụ Ella ọ sị na o bi na compound a

ị ma na ị ma na nwoke m ị bịa abụkwa abụkwa man of God a full grown man of God okay ma atụrụ gị asị hmm. that girl ị na-ekwu ya ihe dịka ebe two weeks now ka ọ batara ebe a eh, yes yeah exactly amụ ọ na-amaghọ size ya n'ogbe a mara na amụ adị akwụ ọtọ ị ka ya aghọta m gwa gị na mba ji ọ na-amaghọ size ya n'ogbe a mara na mba ji anwa na nya na ọ dị adịrọ active ị mara Ella nke m na-ekwu Eme- Ella nke m ọ ka makọsọ bụrụ nke gị ọ nke ịkọ ya bụ chukwu ya nke ụdị nke a bụrụ nke m o nwere dibịa dibịa n'ebe anyị na-agwọ ọbara ọra Ọ- eb- onye nke a lara larụ ebe anyị na n'ụta kọpụ Eh? i mesịa je jụọ ya ma ọ bụ na ọ bụ na ekwughị eziokwu Ella Ella gị o nwere ma nke nwanụ na na na ini ka onye nwe n'ogbe a ọ na-adịbe egwulu ndị mmadụ ini ma na village ya na onye nke a na ndị ọ ọ- ọ pụtara na-eche gị na-asị onye nke anụnwa e ji test onye ṅụcha manpower were bịa test ya n'arụ ya amaghị m so mụ akela na-eme ihe a akwụkwọ ọgwụ akọ na-eme gụwa
ihe m na-agwa wụ eziokwu
eyi m gwa gị na I'm a full grown man of God ihe a abụkwa ihe m chọrọ ịnụ anụ o even sef ebe ọkwụ ọkwụ ụgwọ kịta mụ nyere gbara ya egwu ya Ị- ị ka ya nụnye nsogbu adịrọ Ị- ya- ya- ya- ya convert nụ ya Ok, eh, ma. A na- a na- a na-anụ ashawo anụ. Ella ma enwe m ike tụrụ gị asị ị ga-agwọkata infection ma ma ma ma ma elu ọnya Ella nke m ị ya na-azụ ụmụazị ndị ọzọ
And if you yeah, how serious are you? Well, because you can't can surprise. I'm on your phone on it.
Aha. Gaa n'iru, gaa n'iru. Ana m anụ ife ị na-ekwu. Go ahead. Ada ọka niile. Onye ada just smart. Enyi gị nwaanyị a. Onye dị very very intelligent. Enyi gị nwaanyị a. Ị nee anya ị fụ na your home dị secured. Ama m ama m ama m nọ ya na around. Onye m asị m ka m nwaa onye a. Ọ pụtara n'ozugbo m je fụ na enyi gị nwoke. sị na ka ka m malụ testi dị IQ ya afụgo na fọm fọm fọm mgbe apụgodi onye apụgodi onye jide jide jide

adaka na adaka na so nwanso
eyo batawa n'ime na o nso udo adịkwa udo dị o nwere sere mụ na gị okwu hello o nwe mere gị o nwe ihe si n'ime batawanụ n'ime ni
Hello, o nwe melu gị? Kedu ebe ị gba eje?
Bata n'ụlọ. Ma batabegodu. Onye bụ onye ya dị m o. Ka mba ya dị, ka m je nye ọ sị na akpọ m ọ kwụchie m ụzọ. ọ na-agba m ebe a sisi o nwedị mere mba o nwe mere gị mba o nwere ihe me bata n'ime ni
hello o nwe mere gị batawa n'ime Is your brother be?
Go for beat.